o la sa an badenw an sinsinlen kɔfɛ ni alahu taala tɔgɔ barikama ye an n'an sɔlilen kɔ ala kira kan salallahu alayhi wa sallam hakili la an bɛ le 30 5e mois 2018 la kojugu an bɛ ɲɔgɔn bolo su in na arajo liberté la nin kan ka kɛ sunkalo jɔlen ni n ma ɲina a su filanan don wa su filanan waajuli an bɛ ala fo k' ala barika da ko sabali don tuma sunkalo su dɔ don sa a ma ban wa ala ka limaniya d'an ma an bɛ ala fo k' ala barika da siga t'a la ka ala wale ɲuman dɔn ala min sɔnna k'an sigi su barikama in na sunkalo yɛrɛ kɔnɔ kojugu an bɛ ala fo o la k'a ɲini ala fɛ sunkalo dugawu tɛ bin walahi an ka jamana ala k'a basigi amin an ka jamana yarabi ala ka hɛrɛ k'a ye amin fitinɛ ni balaw ni ŋunuŋunukan min bɛ yen nin bɛɛ dafagali hɛrɛ la walahi o ɲɛ bɛ ala kɔnɔ

n y'o f'i ye n ko kira ka sɔhaba dɔ y'a ɲininka mamadu ne ka don so kɔnɔ ka jɔko kɛmɛ kɛ ala ye mm. o baraji de ka bon wa oh. wali ne ka lɔgɔma ɲɛ kelen di jɔn dɔ ma ala kosɔn kira ko ɲininkala in ma mm. arakan kɛmɛ ko tɛ dɛ oh. arakan kɛmɛ fila mm. min y'o k'a ka so kɔnɔ ah. ani min ye lɔgɔma ɲɛ kelen di mɔgɔ dɔ ma ala kosɔn lɔgɔma ɲɛ kelentigi in ka baraji ka bon hmm? a jɔyɔrɔ ka bon ala bolo ka tɛmɛ n ye da sɔgɔ n da la ka arakan kɛmɛ fila kɛ eh, bamananw ko ten o hmm. n'i ye finman min ye suruku nɔfɛ dibi la a den don terima faamu dɛ a ba a bɛ ba sira de kan ni den kɛra a ba ye o tɛ maa kabakoya ala ka hɛrɛ k'an n'a ye a y'an nisɔndiya a ye ala yɛrɛ nisɔndiya n'i ye maa kɔnɔ fa ka taa sonyɛni na n'a ye sonyɛni min kɛ i bɛ dɔ sɔrɔ o jurumun na kɛ e de y'a kɔnɔ fa terima faamu dɛ a bɛ faamu ɔ n'i ye mɔgɔ kɔnɔ fa hmm. k'a su k'a bila ala ka diinɛ na i bɛ dɔ sɔrɔ o baraji la kɛ n k'e de y'a kɔnɔ fa a y'an kɔnɔ fa an y'a ɲini ala fɛ yarabi ala kana an kɔngɔ amin n'an bɔra yen hmm. an balimamuso min ko a tɔgɔ kana fɔ ala b'a tɔgɔ dɔn kojugu hmm. wale ɲuman dɔ don ala ka hɛrɛ k'an n'a ye c'est-à-dire nin fɔli ye wajibi de ye parce que anw ye diinɛ baara kɛ ni si banna san bi seegin san bi wolonfila euh. o bɛ sɔrɔ ka cɛsiri ala ko la k'a sɔrɔ nin npogotigi in ye tuma dɔ la a ma furu fɔlɔ yɛrɛ hmm. ah? oh. hali n'a y'a sɔrɔ o kɛlen don denmisɛnnin kɔni don an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ k'an n'a ye mais a ma bali an na ayi mɔgɔ fɔlɔ min tubira ka don ala ka diinɛ na muso don dutigi ɲuman bɛɛ kun fa muso ɲuman ye kira bɔra kuluwo la ka na a furumuso de y'a kunbɛn seyidatul kadija kadijata de ko ala kira ma ko mun kɛra kira ko a ma ne kun bɛ kuluwo la hmm. cɛ dɔ nana n minɛ ka n bɔsi ko n ka kalan kabini o kɛra n jatigɛra sabula n ma deli k'a ye hadijata ko ala kira ma ya muhammed hmm. walahi lan yukhziyaka allahu abadan a ko n kalila ala la hmm. ala t'i malo fiyewu dutigi ɲuman muso de b'a dusu sigi ta ko ne kalila ala la ala t'i malo
kira ko cogo di a ko e jɔra yatimɛdenw fa jɔyɔrɔ la siga t'o la mamadu mɔgɔ si jigi ma tigɛ ka sin e ma Naamu. f'e k'o jigi tugu Tiɲɛ. n'o kɛra ala kama Mm. ala tɛ e to janfa na walahi
a Mm. kadijata de ko kira ma o don tiɲɛ
k'a ka hakili sigi alahu akbar ka sɔrɔ k'a ci Mm. ko taa warakata bun nawfal fɛ yen alahu akbar Hmm? ko mori kan don man ɲi hmm. aw yɛrɛ ka kira taara mori dɔ fɛ aw ko mori kan don man ɲi ah, warakata bun nawfal hmm. dɔnnibaga kun don wa a kun bɛ gindo dogolen dɔn kira taara a ye sogonkaw ɲɛfɔ a ɲɛna ee a ko kira laban min bɛ ci ko e de don kadijata de y'a bila ka taa yen o dama tɛ kira kun bɛ madinɛ mm. a bɛ diinɛ lase tumana min na ni jama cayara mm. afuwajan mɔgɔw bɛ na jamakulu jamakulu ni kira bɛ wajuli kɛ mm. walima n'a bɛ juma kutuba yɛlɛ jama ka ca mɔgɔ caman b'a fɛ ka ala kira ye ɲɛ na mais anw mɔgɔ surunin minnu bɛ kɔfɛ anw t'a ye o jama ba la muso dɔ de wulila ka se ala kira ma a ko mamadu n'i bi sɔn hmm. n kun bi kuru dɔ jɔ ah. kumana n'i y'o kuru sigi n'i bɛna juma wajuli kɛ i b'i yɛlɛ k'i jɔ o kan ah. tɛri mɔgɔw k'i ye kumana alimami bɛ kutuba jigin hmm. gongolo min sanfɛ ah. bi anw y'a kɛ siman ye muso de y'a don diinɛ na hmm. muso e y'a faamu de wa hali sini n'i ka alimami bɛ kutuba yɛlɛ a bɛ yɛlɛ k'a jɔ dɔ kan muso de nɔ don o dama tɛ mɔgɔ fɔlɔ min joli bɔnna ala ka diinɛ na muso de don sumeya sumeyata de fɔlɔ de fatura ala ka diinɛ nɔfɛ mana ni muso wulila bi k'o bɛ su dɔ ta k'o di ala ma a ma di Konatɛ ma dɛ a dira ala ma n'o tɛ n'a dira Konatɛ ma hmm. émission bannen enveloppe bɛ kuru ka di ne ma mais a ma di ne ma a dira ala de ma mais a y'a kɛ ala min ye hmm. a bɛn'o ye alikiyama ala ka hɛrɛ k'an n'a ye a bɛ sira min ye ala de b'o dɔn yarabi ala k'aw nɔgɔya ye hamina ko dogolen n'a bangenen Ala de b'a dɔn min bɛ a la ani min bɛ anw na Ala k'a bɛɛ nɔgɔya aamine Musa a y'a to ani dɔw ka fɔ walahi an sikeyii dɔw bɛ wari ɲini dɔrɔn unnn k'a don cɛnikɛ kow da fɛ siga t'a la n'a fɔra ko hɛrɛ a tɔgɔ ye di ɲɛnajɛ ko dɔ bɛ yan fɛ ɔɔn dɔ bɛ se ka kari ka miliyɔnw di walahi olu bɛ fɔ kojugu nka ni mɔgɔ min karila unnn ka fɛn bɔ ka di Ala ma ɔɔn a kana tɛmɛ o bɛɛ kan walahi a y'o fɔ ala ka hɛrɛ k'an n'a ye musa n'an bɔra yen mm. bi su in na mm. an bi furu kan eh, nka ko muso bɛ cɛ caman bolo n'a man kan mm. muso caman yɛrɛ fana sigilen bɛ k'i bɛ furu la ah. ayi o ye n furu farala de ye e ti furu la n bɛna furu d'i ma su in na furukɛbaga n bɛna d'i ma ni waati ma n dan tɛgɛ ma silamɛya furu a bɛ kuma mɔgɔ saba de kan mɔgɔ dɔ bɛ yen n'o ye furu kɛ ala tɛ yafa a ma a bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ n'a ye furu kɛ kɔni n farisogo la sa n ka hakili ma yɛlɛma n'a ye furu kɛ ah. a bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ dɔ bɛ yen hmm. n'a ka d'a ye hmm. a bɛ furu kɛ ah. n'a ka d'a ye hmm. a b'a to yen dɔ bɛ yen n'o ma furu kɛ o bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ furu bɛ kuma nin maa saba de kan min bɛ yen n'a ye furu kɛ janɛmɛ den don ah. o ye muso balo se tɛ e ye hmm. e yɛrɛ fana man kɛnɛ koyi eh. ah, e ni miliyari b'i kun na ah. miliyari hali n'i ka so bɛɛ kɛlen don ni sanu sɛji ye ka porte bɛɛ kɛ sanu ye nka e man kɛnɛ

ala ma mɔgɔya ɲɛnama di u ma a diinɛ kuma don dogona t'a la dɔw yɛrɛ ka mɔgɔya yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen a t'i bolo sinabaa bɔ ɛ n'e ye muso furu i bɛn'a siri bin na wa an bɛ woro san an bɛ taa fɔ ko kɔngɔ bɛ n na minnɔgɔ bɛ n na a ye jisolibaga di yan walima n mako bɛ tobilikɛla la A bɛna don min a bɛ barama sigi o don a t'o sigi dɛ fɛn dɔ couvertilen don ɔ o min bɛ birifini kɔrɔ n'o ye muso nakun yɛrɛ i m'a ye dutigi b'i ban muso ka dumuni na a tɛ kuma i tɛ kuma a fɛ fiyewu mɛ n'a sera dilantigɛ yɔrɔ ma hali den a b'a f'a ye ɛɛ a b'a fɔ aw fa tɛ kuma ko ye hali dilan tɛ ne n'a cɛ hmm. wa e t'a dɔn ko dilan ye ko ba ye o tɛrɛma faamu de kumana n'a y'a sɔrɔ e man kɛnɛ hmm. i tɛ se ka dilan kɛ ah. o ye a dile ye wulibali la sa kumana sariya bɛ furu kɛ haramu ye e kan hmm. total n'i y'a kɛ dɔrɔn i bɛ janɛma kɔnɔ a bɛ faamu wa ɔ min ka furu ye n'a ka d'a ye a bɛ furu kɛ n'a yɛrɛ ka d'a ye a b'a to yen e bɛ se ka kari muso kɔ o mɔgɔ bɛ yen o olu mako foyi ti muso la kumana n'i b'o cogo la ɛ n'a ka d'i ye a kɛ kɛ furu ka di kira ye o n'i ye furu kɛ silamɛya sira kan mm. i ye kira manton caya ala kira manton i y'a caya bon o tuma na ni i bɛ se ka kari muso kɔ ah. wajibi tɛ e ka furu ye dɛ nka n'i y'a kɛ kɔni a ka ɲi kojugu diinɛ faamubaliya la an bɛ to girinkajɔ la ko cɛgana ti kɛ cɛgana ti kɛ alimami ye mm. mɛ ni cɛgana yɛrɛminɛna man fisa ni muso naani tigi jɛnɛyakɛla ye wa cɛgana bɛ kɛ alimami ye fo maka kɔnɔ dɛ kiti ni o ti fankelen fɛ ayi ayi alimami kiti bi dɔnniya ni jogo dɔw de bolo n'o dafara cɛgana na mun na i ti k'a ye cɛgana yɛrɛ aladɔnna kunko man nɔgɔn ni hmm. musotigi ye wa lahara don e jɔtɔ i muso seli ɛri minnu tɛmɛna a kan eh. a bɛ seli farida dɔn wa ah. a b'a suna dɔn wa ah. a bɛ sun farida dɔn wa ah. a b'a suna dɔn wa eh. a bɛ se janaba koli la wa o yɛrɛ dama bɛ tile gan muso kelen tigi la o y'a sɔrɔ cɛgana kɔni pike tɛ wa n'a jɔra ni ala y'a ɲininka n'a ka ko banna a b'a fɔ bɔn ko a ka taa nka musotigi jɔlen bɛ mɛn dɛ surtout kelentigi ni filatigi ni sabanitigiw ala ka limaniya d'a ma bɔn o tuma na n'a ka d'o tigi ye a bɛ furu kɛ n'a ka d'a ye a b'a to yen ɔ min ka furukɛbaliya ye a bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ n'a ma furu kɛ hmm. o ye e tɛ se ka kaari muso kɔ ah. o tuma na dɔ ta kɛ ah, n'i ma dɔ ta i bɛ mɔgɔw ta ta wa hmm. o tuma na diinɛ furu bɛ kuma hmm. nin maa saba de kan ala ka limaniya d'a ma bɔn waati n'a cogoya kama ni ala y'a kɛ ni furu kɛra don n b'o fɔ yɔrɔ caman ni ba kasira dunan na wulu ma ta kun ye n'i taara meri la k'i bɛ furu kɛ ah. u bɛ furu sariyaw site site ka na nin bɛɛ bɔra kurana kɔnɔ mɛ komi diinɛ karamɔgɔw y'a kalan u mako ma k'a la ala b'a di tubabuw ma u b'a kɛ kɛ n'o tɛ e bɛ se ka hali ala ma taa fini gansan mm. sariya la n'i ye silamɛ ye n'i bɛ sugu la n'i bɛ fini feere mm. bɔrɔtɔ da min bɛ fini na mm. a fɔ fani sanna ye ayiwa ko nin wo in b'a la de surutu ka mɔgɔ fila ta k'u di ɲɔgɔn ma fɛn ma fɔ

kana girin k'i jigi da furu nafolo kan dɛ ayi ayi muso ka hakɛ joli bɛ ne kan cɛ anw ma hakɛ dɔn kira musa delila ka tɛmɛ cɛ dɔ la sɔgɔmada fɛ cɛ in tenda bɛ dugu la a b'a la ka ala wele ala i bɛ yafa n ma ala n t'a kɛ bilen ala i bɛ yafa n ma ala n t'a kɛ bilen kira musa dabali banna mɔgɔ dɔ siranna ala ɲɛ komi ale musa Musa y'i jɔ cɛ kunna k'a jɔ k'a jɔ walahi a bɛ Musa kɔnɔ k'a bɛ wuli joona tiɲɛ cɛ ma wuli joona aa kira Musa taara a ka ci la uun a nana wulada fɛ tiɲɛ Musa nan'a sɔrɔ hali bi cɛ birilen don naamu ɲɛji b'a la ka woyo cogo min a b'a la ka woyo ten ee kuma kɔrɔ ye di Ah. kabini sɔgɔma fɔ wula fɛ Walahi. a ten bi dugu la balik aa Musa ko Ala ma ko hali ni nin kɛra ne ye ne bɛ yafa a ma ɔhɔn ɛ kabini sɔgɔma fɔ wula fɛ hali bi e ma e ma yafa ala ko musa n ti yafa tila i k'a fɔ a ye hmm. hali ni diɲɛ wulira k'a ten to nin cogo la a kana a kɔrɔta fiyewu n'a sara ta mɔgɔ t'a kɔn janɛmɛ na musa ko ala ma ko jurumi jumɛn bɛ yen ah. ni asafurula t'a yafa ala ko jurumi min bɛ ne ni ala cɛ hmm. e ni ne ala cɛ o bɛ yafa mɛ min b'i ni mɔgɔw cɛ hmm. ala wele t'o yafa dɛ muso dɔ de b'a bolo so kɔnɔ a y'o tɔɲɔ n'a m'o ka hakɛ dafa ne ala ti yafa i hmm. e bɛ mun faamu in na ah. lahara don ah. hadisali kudusi la ala kira ko sala latu'addunna huquqa ashabihi yawmal qiyama hatta yaqtadu shatal jalha minas shatil qarna ko an bɛ taa juru sara kɛ lahara don ko hali sagajigi biɲɛtigi ye biɲɛntan tuli min kɛ diɲɛ na ko a bɛ t'a sara lahara sama taamatɔ o y'a sen dɛrɛnli min kɛ mɛnɛmɛnɛ kan ala bɛ se ka sama ka fanga bonya ala b'o don mɛnɛmɛnɛ na ka mɛnɛmɛnɛ ka fanga dɔgɔya ah. k'o don sama na hmm. a bɛ yɛlɛn ka jɔ a kan yiribulu jalan bintɔ ye tosɛli min kɛ kɛnɛ na o b'i ta sara n k'o de la u ko lahara don ma ko yomu tagabun faantan b'i dɛn hmm. ka taa faama kɔri hmm. k'i bi bi dɔgɔya ah. Eh, n'i ko i b'a négocier a b'a fɔ ayi walahi el yoma yomu tagabun bi ye tajuru sara ye tiɲɛ ɛɛ eh, ne ka du bɔsi ne na k'an to diɲɛ kɔnɔ walahi a kun d'e kɔnɔ ko bi ti se wa bi filɛ nin ye sa hmm, aa i ye ma nɔgɔ dɛ walahi i b'a fɔ i b'a négocier cogo o cogo ah. a ti sɔn ayi hakɛ ma ɲi dɛ i m'a ye ni ala kira tun ye tilali kɛ a ka du kɔnɔ tellement que ala kira bɛ siran mɔgɔw hakɛ ɲɛ ah. n'a ye tilali kɛ a ka du kɔnɔ ah. kira tun b'a musow wele ka na mm. nin bɛ cogo di hadijata b'a fɔ a mamadu nin tilacogo kɔni nin ka ɲi mm. sawudata b'a fɔ a nin cogo kɔni a ka ɲi aishata b'a fɔ a nin kɔni a ka ɲi n'o bɛɛ banna yɔrɔ bɛɛ ko a ka ɲi walahi kira tun bɛ tila k'i jɔ hmm? a b'a fɔ ala hmm. i ye ne garijɛgɛ fɛn min na nin don n y'a tila tila cogo min na ne ka jate la nin ko nin don nka n y'a ɲini i fɛ ala ah. n'a y'a sɔrɔ dɔ ka ca ni dɔ ye hmm. kana n minɛ o ma kira musow kɛlen kɔfɛ ka seereya jɔ o ye a bɛ siran hakɛ ɲɛ tiɲɛ o ye ni dutigi min b'i dɛn ka taa kɛnɛ ma u ka dufa dɔ bɛ ko faso janfa pɔsi pɔsi jigilen don fɔ senkuru la mana den bɛ kɛ ka taa dibisogo san k'o bila a kun na n'a nana dɔrɔn a b'a tɔ tile fɔ ncinin fɛ ɛɛ musa i tɛ kisi Wulibali don dɛ n ko lahara don dutigi dɔw bɛ na u fan kelen salen don ayi maa tɛ maa ɲininka o ni polisi jɔra an fɛ yan a bɛ dɔn n'a ka tenue ye douanier bi dɔn n'a ta ye gendarme bɛ ten sɔrɔdasi fana bɛ ten lahara don maa si tɛ maa ɲininka ko nin ka baara ye mun ye i b'an jɔlen kɛnɛ kan tasuma bi bɔ dɔw da fɛ ɲininkali t'o la o yatimaw ka nafolo dunbaga don wulibali don dɛ dɔw fan kelen salen don minnu ye muso fila ni saba ni naani mara mais u ma tilen u ni ɲɔgɔn cɛ mana i jɛngɛnna fan min fɛ o fan kelen bi sa ɲininkali tɛ o i janto hakɛ la

ala wahiya ashara aa o ye tan ye kojugu ne ba bigi ta han sisan dɔ kɛra morikan dɔw la sa walayi an jɛminɛ ka di yan a bilalen don wa ayi b'a bolo fɛn min b'i bolo so kɔnɔ ye sɔli tile ko a minɛ ka di yan i janto hakɛ ninnu na nka walahi ni kelen ye hakɛ ninnu jɛ e de bɛ yɛlɛn ka jɔ sɛfan kan a ti ci u ye n den dabali u y'a dabali ah. ɛ dabali ye kojugu ye wa hmm. ah, dɔɔnin kɛra bɛɛ la koyi n'i y'i to to a la oh. muso y'i matilen de i janto a la cɛ ka hakɛ min bi muso kan ah. ni muso m'a dafa hali ni misiri binna a kan a ti kisi ko hakɛ tan don kojugu ba jɛnɛba a bigi tɛ i ka nin sɛbɛn dɛ ni nin taara k'i to walahi i n'i si kɛ nasimu ni bagan golo la nka denw ti kɛ foyi ye sigee den bɛ to girinkajɔ la nka a basiden a ko kariba kun bɛ mekanisiyɛnya la ah. o yɛrɛ kun fɔrɛla koyi ah. patɔrɔn ye ngalon tigɛ ka da o la k'o ye kile dɔ sonyɛ ɔ zan dun ah. o taatɔ kun don faransi hmm. ɛ polisiw y'o deturune sira la k'o ka pasipɔri sonyɛ muso e den bɛna se ka kɛ ta ten hmm.

n'a ma kɛ ni ala sɔsɔ ye kan'a sɔsɔ
n'i panna cɛ ka kuma kunna i denw bɛ yɛlɛ k'u jɔ shɛfan kan a tɛ ci a kana kɛ ala kota ye dɛ ne m'a f'i ye n ko sufɛ nafila seli baraji ka bon nka ni muso o muso jɔla golo la ah. dugutila fɛ n'a cɛ ma yafa a ma baraji kisɛ kelen a t'a sɔrɔ nka i b'i cɛ kili fɔlɔ de ye kɔkɛ a bɛ cogo di su in na ɔ n'a ko nɔn min ka d'i ye o kɛ seliji ta hali n'a kɛra i ka alabato ye k'o kɛ mɛ k'i jɔ golo la i ma ɔridiri ɲini cɛ fɛ i bi i bɛ taa jahanama kɔnɔ
kɔnatɛ tɛri m'a faamu de o tuma na ni cɛ y'i bila baara o baara la ah. ni ala kota tɛ ah. fiyewu a kɛ nka ni ala kota don n'a ko i ma dɔlɔ min ubiyɛn n'a ko i ma seli dabila ah. a fɔ n tɛ o ye ala kota de ye mɛ n'a bɔra o la cɛ ye muso bila baara o baara la a bɛ kɛ bi musow bi baaraw kɛ de eh, u tulo b'a la cɔ ah, baaradenw ta bɛɛ ka bila hmm. baaraw bɛɛ lajɛlen kɛli ma ala ka limaniya d'a ma

ala bato tiɲɛ a filanan don hmm. na maarifatu awkati manamihi wa mataamihi aha hmm.
cɛ ka sunɔgɔ waati o dɔn tɛri m'a faamu de ninnu ye hakɛw ye hmm. hali ni misiri binn'i kan ni kelen ye nin jɛ muso i tɛ kisi i tɛ kisi dama tɛ i denw u bɛ yɛlɛ k'u jɔ shɛfan kan a tɛ ci i janto a la cɛ ka sunɔgɔ kuma ni waati bɛ cɛ sɔrɔ sunɔgɔ la muso o kɔlɔsi tɛri m'a faamu de ni muso y'a kɔlɔsi denw b'a kɔlɔsi sunɔgɔ ye kabako di i m'a ye ni adamaden fa bɛ kun na kuranɛ b'a f'i ye ko wa jaalna nawmakum subata ni ala ye sunɔgɔ kɛ lafiya ye banabaatɔ ka bana min ka jugu o ye sunɔgɔbaliya ye i m'a ye n'a ɲagamina ni kunkolo ferekera u bɛ pikiri k'i la cɛ i ka taa sunɔgɔ ye lafiya de ye muso ka cɛ ka sunɔgɔ waati dɔn wa mataamihi a n'a ka dumuni kuma nin waati bɛ karisa sɔrɔ sunɔgɔ la a y'a janto a la a kana a kunun sa sunɔgɔ ye fɛnba ye terima a faamu de ala bɛ kuma n'a ka jɔn dɔw dalen de
ɔ ni kununi kɛra o waati dɔw fɛ o dɔw la ala b'a fɛ ka wari dalu ɲɛnama dɔ d'i ma e kunun dɔrɔn e t'a ye bilen mana sunɔgɔ kuma muso k'o dɔn ani cɛ ka dumuni kuma na a sabanan don cɛ danbe kɔlɔsi kana si wɛrɛ ɲagami cɛ denw na a danbe kɔlɔsi cɛ ka denbaya fana kɔlɔsi n'a bɔra a tɛ min fɛ fiyewu kana to u ka kɛ bayisu caman bɛ taa janama kɔnɔ yan
f'u b'a fɔ ɛɛ aw fa bɔra de wa ɔ ni fa bɔra sa fɛn o fɛn bɛ yen ni fa t'o fɛ nin bɛɛ bɛ kɛ so kɔnɔ
muso y'a cɛ janfa sadiri i hakili to ninnu na hmm. furu man ka siri fiyewu karamɔgɔw tulo b'a la ah. furu si man ka siri ah. diinɛ kɔnɔ ah. ni muso tɛ nin dɔn ka sɔrɔ ka se cɛ ma
a bɛ faamu wa cɛ cɛ danbe kɔlɔsi hmm. hali ala ma ta jakuma min tɛ cɛ ka jakuma ye a man ka don so kɔnɔ fiyewu hmm. ni muso y'a ye fo k'a fɔ cɛ ma jakumafin dɔ donna yan mɛ cɛ ka fɛnw bɛ ta cogo min na u bɛ tunu ten ni muso wɛrɛ kɛra son ye kaban ni fɛn dɔ sonyana o bɛ fɔ cɛ ye bilen wa aa mana i janto cɛ ka kɔlɛ la a ɲɛna walima a bɔlen n y'o de f'i ye gundo o gundo bɛ du la muso b'a dɔn ka tɛmɛ cɛ kan ale ye so kɔnɔ ɲɛbɛrɛ de ye o a bɛ so gundo kalama na a naaninan don anw bɛ na yan hmm? ayi muso kana para ka ja sibiri ɲɛ kelen n'a y'a da so kɔfɛ k'a sɔrɔ cɛ ma jɛ n'a ye a tɛ kisi anw da ninnu i bɔ bɔ ko fɔ n k'a fɔ bon an bɛ taa yan ɛ o bɛ dɔw wɛrɛ ka furu fasisa sababu bɔ mɛ u t'a dɔn k'u bɛ fili la muso sen man ka bɔ da fɛ fiyewu ni cɛ ma jɛ n'a ye e ta ko tɛ dɛ diinɛ de ta fɔtɔ don terima a faamu de kana bɔ du da fɛ fiyewu hmm. f'i cɛ ka jɛ n'a ye na
a duurunan don anw bɛ na yan
c'est que arabukan ye nka a janyana kojugu tawdi'uhu inda al-khuruj fɛrɛ minɛ ye kunate ni cɛ bi bɔ Ah, ko i k'a bilasira wallahi. Eh, a ye ni aw ye k'aw cɛw bilasira Ah. a fɔ n'an ye ni cɛw ɲinana nasɔngɔ kɔ ah, fishi. o kumana i b'i gwɛn de fo fo kare kun na Wallahi. ka taa minɛ Tiɲɛ. k'a sɔrɔ cɛ sen man ka bɔ da fɛ fiyewu Ah. c'est à dire n filɛ ka min fɔ an ɲɛna nin ye nin ye du soubassement de ye n'u ni nin ye du o du jɛ ala duden caya a bɛ kɛ fu ye hmm. musow cɛ kana bɔ du da fɛ fiyewu f'i k'a bilasira hali n'a kɛra para ɲɛ fila hmm. kumana o kɛ du da fɛ i k'a fɔ ala n ye cɛ in kalifa i ma ala min tɛ kalifa cɛn a nafa dɔ ye jumɛn ye nka ko n kalila ala la muso o muso b'a cɛ bilasira cɛ tɛ sa o taama yɔrɔ la o ye kalifa de ne m'a f'i ye ko ala jɔn dɔ taatɔ voyage la a muso kɔnɔma falen o tuma na a ko ala n ye den in kalifa i ma sani n ka na ala y'a kɛ muso fatura a y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ ko man bon u ye muso kɔnɔma falen n'a den datugu kaburu la cɛ nana ka bɔ voyage la hmm. a ko muso kaburu bɛ mini hmm. u taara kaburu jira a la a y'i jɔ k'a bɛ dugawu kɛ kaburu kunna ah. a ye den kasikan mɛn hmm? u ye kaburu dayɛlɛ ah. a taara sɔrɔ ba tolira mais den ɲɛnama bi o ti kabako ye o ɛ ala de ma sɛdennin ɲɛnamaya k'a to sɛfan kɔnɔ ɔ ala bɛ dɛsɛ ka adamaden ɲɛnamaya k'a to dingɛ kɔnɔ tuma min na ni cɛ ye den bɔ ah. u ye den ko ka nɔgɔ bɔ a la tuma na cɛ taara don so kɔnɔ a ye jɔgɔ fila kɛ ah. a ko ala mun na i ye den i ye ba in faga ka den to a dalen tora sunɔgɔ la hmm. a nana fɔ a ye sugo la ko mun na i ye den kalifa ka ba to n'i kun ko ala n ye ba n'a den kalifa i ma hmm. i kun bɛna a bɛɛ sɔrɔ yan mais e ma fɛn min kalifa ala ma ala fana mako t'o la mana muso ka hakɛ cɛ ka hakɛ don muso kan c'est à dire hakɛ minnu ditɔ filɛ hmm. ni muso m'a sara lahara muso ka baraji bɛ minɛ k'a di cɛ ma tiɲɛ kelen aa siga t'a la o kumana i cɛ bɔtɔ aa hali n'a kɛra para ɲɛ fila Mm. o kɛ i k'a bilasira walahi kana maloya dɛ ayi n'u ko cɛ ko fa b'i la a fɔ piya Mhm. nka siga t'o la para damadɔ i k'a bilasira kojugu i k'a fɔ a karisa an y'i kalifa ala ma ala min tɛ kalifa cɛn walahi ala k'i ɲuman segin mais nin ye ko kura ye anw bolo quoi tiɲɛ tellement faamu de muso k'a cɛ bilasira hmm. aa fɔ n'an taara ka ah, na ɔ i ye denw fɔkolo ye sa wa o dama tɛ hmm. cɛ fana natɔ boli i k'a kunbɛn ah, belefara ye dɛ hmm. o tɛ wa kana a kunbɛn ni i ɲɛ kumu ye dɛ ayi miliyɔn kelen de yɛlɛ minnu sɔrɔ k'i k'a kunbɛn siga t'a la ne m'a f'i ye n ko kolo kɛmɛ fila ni bi wolonfila bi adamaden la a a kolo kelen o kelen saraka kan ka bɔ a bɛɛ ye mɛ n'i yɛlɛra hmm. o ye saraka ye tabasumuka fi waji akika sadaka hmm. ni wari t'i bolo ka saraka bɔ dɔrɔn ah. nisɔndiya i ka yɛlɛ bila i balima dɔ la n'o yɛlɛra e yɛrɛ yɛrɛ la i ye saraka bɔ tellement faamu de surtout muso muso k'a cɛ la yɛlɛ a baraji ka bon ni muso ka arakanba kelen seri yɔrɔ ni ko i b'o daminɛ su kelen n'i y'a daminɛ fitiri la ka fajiri b'i sɔrɔ a kan arakanba kelen o bɛ bɛn salamu bila ko kɛmɛ duuru ma ɔ muso min jɔra golo la ka arakan ba kelen seli ah. ani muso min y'a cɛ kunbɛn ka yɛlɛ hmm. min y'a cɛ yɛlɛ hmm. o ka baraji ka bon ni arakan ba kelen selila ye hmm. an m'a faamu yɛlɛ sugu jumɛn tɛrɛ m'a faamu de ɔ cɛ yɛlɛ bɛ yen cɛ la yɛlɛ yɛrɛ fana bɛ yen ka cɛ la yɛlɛ n kan b'o ma n'o tɛ cɛ yɛlɛ kɔni o ko tɛ tɛrɛ m'a faamu de ayi cɛ bɔra k'a bɛ taa a tɔgɔ ye di dumazan na ɛ a taara jakarta taara bɔ ka bin kare kun na Ah. ɛ ci nana fɔ muso ye dɔrɔn ɛ k'i cɛ binna koyi muso k'a fɔ ni ɲuman bɔra a la Ah. Ɔ, a ye cɛ yɛlɛ de o ko tɛ dɛ Kana tɛ. ayi Basi ka tɛ. fɛnnin dɔ kɛ min bi cɛ la yɛlɛ Siga t'a la. mana n'o kɛra dama a baraji ka bon ni arakan ba kelen tiɲɛ musow bi alijinɛ kɔnɔ de Wallahi. Don o don, wallahi. I tulo b'a la. Ah. aw ye fɛn dɔw kɛ maloya ye hmm. hali muso ka boli k'a cɛ kunbɛn fɛn tɔgɔ ye ko turafasi de hali n'a tɔrɔ bɛ k'a kɛ onze ye basi baraji dama a b'a sɔrɔ faamu de ah. i melekera i muso la ko a cu n'i dɛsɛra o la ah. e daburu sama bɛ walitaw nɔfɛ a cu i bɛ anw bɛ combien de fase di walitaw ma a mana muso k'a cɛ kunbɛn hmm. ka fereke a la baasi foyi t'a la tellement faamu de hali bɛ muso ka datuguli banbali fɔ hmm. o ye kɛnɛmana de ye kɛ mhm. n'o tɛ kuranɛ y'a fɔ an ɲɛna hmm. wala yadiribuna bi arijulihinna liyusihirina maa yufina min zinatihinna ah. ko muso kana sen ci dugu la fɛn min dogolen don cɛ wɛrɛw kana mankan mɛn o ye fɛn jumɛn ye k'a ɲɛfɔ e t'a dɔn muso ka fɛn dɔ siri a tɔgɔ ye di baya don wa b'a dɔn tɛnɛnba faamu de muso k'a siri k'a sen ci dugu la walicɛw k'a mɛn a bɛ jahanama kɔnɔ mais o kɔrɔ ye di a kana da baya ma dɛ hmm. a ka buteli fɛrɛ dama fara ɲɔgɔn kan eh. su fɛ k'a siri a ka so eh, ni cɛ bi tɛmɛ a kɔrɔ n'a y'a kɔfilɛ ja a ka dɔn eh, basi foyi t'o la o ye muso n'a cɛ cɛ c'est-à-dire nin masiri ninnu oh. sariya b'a ɲini a ka dogo kɛnɛ ma n'o tɛ i kelen i cɛ kelen ah. o ye mun taafe siri ye a jo t'a la
kiloti dama tɛ dɛ hali n'i ye kulusi sen kelen sɔrɔ o don i ni cɛ don so kɔnɔ i cɛmancɛ fa f'i galaka basi foyi t'a la mais a da ye c'est-à-dire diinɛ ye ko ninnu nɔgɔya quoi i pari fɛn bɛɛ kɛ mais so kɔnɔ tiɲɛ ni cɛ bɛ na bɔ i k'a kunbɛn et puis n bɛ kelen f'i ye walahi n kalila ala la ala min ye sunkalo bonya muso k'a cɛ kunbɛn fɛn ma sɔrɔ cɛ bolo ni nin dama tɛ aa kilelesini tɛ nin ye wa nin dɔrɔn de bɛ cɛ bolo mais muso bɔra ka nin minɛ cɛ la k'a don o bɛ barika min don muso den na ani muso dɔ taara mori bi naani don kaliwa la a ye dugawu kɛ n den ka taa ɲɛ san bi naani foyi t'u da kɔnɔ ala k'i den taga ɲɛ ala k'a taa ɲɛfɛ u ka san bi naani ko la ani e min ye nin gansan minɛ cɛ bolo ka don so kɔnɔ nin denw b'u si kɛ i denw nɔfɛ u ti ku cɛ kunbɛn ka dɔgɔ bi dɛ sumani ko nin na ko nin cɛ bi kunbɛn sabula cɛ caman bololankolon di don mana ni fɛn b'i kunna i muso bɛ boli k'i kunbɛn ka nisɔndiya nka ni fɛn tɛ min kunna o muso t'o kunbɛn dɛ k'a sɔrɔ cɛ fɛntan o kunbɛnni ka di kojugu sabula cɛ ni kan ka degun n bɛna don ni mun ye so kɔnɔ muso de kama an bɛ tigɛli kɛ yan fɛ ka furutili kɛ yan muso ye faama de ye muso ye faama kɔda de e bɛ girinkajɔ la i bɛ balo san ka taa di jɔnni ma muso tɛ hali ala ma taa tobili kɛ dɔgɔ mhm. hali ka seli de ka ju sɔgɔra mhm. muso ye faama de ye o de kosɔn ni muso k'u b'u ko ja mhm. k'u bɛ ɲɛfɛla wɛrɛ ɲini bilen kabako don quoi fanga dan kɔni ye muso ta ye cɛ ye baaraden de ye tuma na ni fɛn tɛ cɛ bolo ah. muso ka boli ka cɛ kunbɛn a bɛ cɛ ni lafiya kuma na o ye muso ka hakɛ dɔ ye cɛ bɔtɔ a bilasira a filɛ fo ka taa tunun hmm. n'a bɛ na dun ah. kabini y'a na ɛri dɔn ah. sunɔgɔ bila ah. hmm. boli k'a kunbɛn ni fɛn b'a bolo o minɛ ka bila ni fɛn yɛrɛ t'a bolo hmm. ɛ bɛɛ t'i ta butɔn dɔn wa n'i ye nin kɛ nin ka d'a ye e yɛrɛ b'o dɔn mana a kunbɛn i k'a nisɔndiya o ye hakɛ dɔ ye muso kan

ɛ ko i tun bɛ nɛgɛsonin kan ɛ bi i ye motonin sɔrɔ fo i nana mobili sɔrɔ ayi ko i bɛ muso wɛrɛ furu ka fara ne kan aa bi sera sa o i tun ne tun b'i dɛmɛ waati min k'i ka nasɔngɔ dafa i ɲinɛna o kɔ wa ɛ muso i tɛ sabali wa ɛ n'e nana e ye mobili don a kunna i bɔra i fa min fɛ yen o mobili so jɔ de aa avion b'o bolo yen aa kunnadali man ɲi ne ye nin fɔ e ye Sɛdina Ali gɛlɛya y'a sɔrɔ don dɔ Sɛdina Ali ye tile saba kɛ. daga ma sigi a ka so aa tiɲɛ a kan ka dogo muso min na n'o y'an ba fatumata ye walahi fatumata y'i da a ye seydina ali wele a ko ne ɲɛ b'a la moyen tɛ e bolo nin waati la walahi fɛn tɛ ne bolo nka birifani kelen bɛ yan Ah. n y'o birifani d'i ma taa i ka taa feere walahi n'a bɛnna min ma i ka na n'a ye sigi balo san n y'a d'i ma tiɲɛ seydina ali taara birifani feere a natɔ gerebu dɔ y'a kunbɛn ko fi sabilila sadiri n b'a fɛ ka muso ɲuman d'i ma yɔrɔ bi n'aw musow ye wari sɔrɔ o jigi tɛ foyi kan n bɛ fini san sabara san min bɛ cɛ degunnen dɔn o ka dɔgɔn muso min b'a bɔ a kunna cɛ n b'i dɛmɛ o ka dɔgɔn i m'a faamu wa o fana ka fisa sabula n'i dɛmɛna kunnadali de don fatumata ye birifani di seydina ali ma hmm. a taara feere birifani feerelen kɔ hmm. seydina ali natɔ gerebu dɔ ko a ma ko fi sabilila a kɛ ala kama hmm. seydina ali ye birifani wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ah. k'a di gerebukɛ ma a bɛ na waati min a y'a sɔrɔ fatumata kɔngɔ y'a minɛ f'a b'i kuru n'i ye mɔgɔ jalen sunɔgɔtɔ ye kɔngɔ t'a la n'o tɛ ni kɔngɔ y'i minɛ i bɛ kɛ pinɛ de ye k'i kuru kɔni fatumata bolila ka don so kɔnɔ a taara i kurukuru seydina ali ma fɛn fɔ aa a ma ɲɛ ali maloyara hmm. a ko fatumata ma a ko hali i ma n ɲininka wa fatumata ko ne bɛ e ɲininka cogo di ne ba de ye kadijata ye den b'a ba cɛ bɔ ne ba sigira ala kira kunna hmm. ale de ye nafolo bɔ a yɛrɛ kunna hmm. ka sigi kira kunna don min na ni ala kira b'a furu a ko kira ma n'a jigira n kɔnɔ don o don mm. ko n ye mugan d'i ma mm. n y'a ɲini ala fɛ n ka taa jahanama kɔnɔ mm. fatumata ko Seydina Ali ma ko o muso den de ye ne ne ba ma n fa kunna da ne t'i kunna da Seydina Ali y'a kun suli a ko birifani feerelen kɔfɛ dɔ ye n deli o ka kɔngɔ ka bon n ta ye hmm. n y'a di o ma hmm. ala kama fatumata ko ala k'i sara u b'o baronin la dɔrɔn kira munumunutɔ nana don Seydina Ali fɛ fatumata donna so kɔnɔ hmm. parce que kɔngɔ b'a la a fili tɛ a degunnen don kira ko Seydina Ali ma ko ali a ko hami dɔ ne na ni e tɛ maa tɛ se ka n bɔ a dingɛ kɔnɔ Seydina Ali k'o ye jumɛn ye a ko ne tile saba filɛ ne ma daga sigi aa Seydina Ali y'a ta dogo a ko kira ma a ko balo bɛ yen kira ko dumuni bɛ yen a ko a daga falen don aa nin don Seydina Ali ye ala deli kɛ an karamɔgɔ ɛ kira min ka fisa diɲɛ bɛɛ ye kun fɛ kun don o kira min ka fisa diɲɛ bɛɛ ye ah o nana ko kɔngɔ b'a la ah Seydina Ali yɛrɛ ko balo bɛ yen Walahi. ale dun b'a dɔn a tɛ yen yoy kɔnɔ tɛ laadakɔrɔ la hmm ni dumuni mɔnen bɛ yen i b'a fɔ muso ma ko na n'a ye nka Seydina Ali yɛrɛ donna gabugu kɔnɔ a b'a la ka ala wele ɛɛ ala n sutura ala i b'a dɔn balo tɛ yen ala e bɛ gundo dogolen dɔn hmm. nin y'i ka kira de ye a tɛmɛna du caman kan ka se yan ala ne ko balo bɛ yen ah. e yɛrɛ b'a dɔn balo tɛ yen ala n jigi tugu hmm. ala n sutura yarabi ala m'anw sutura nin yɔrɔ bɛɛ ala ko jibirila ma hmm. k'a ka kini mɔnen bɔ alijinɛ kɔnɔ ka na n'a ye aa dumuni mɔnen nana di Seydina Ali ma dibi la k'a bolo talo ka bila tasa falen la Seydina Ali y'o mɔnen ta ka na sigi alakira ni Fatumata aa an karamɔgɔ u y'a wolo u tilalen kɔfɛ dumuni na laada kɔrɔ don n'i ye wali ta dun i b'a fɔ a barika mais kira ma a barika fɔ dɛ ala kira ko inna darahima kad nafat aa ko dɔrɔmɛ damadɔ k'a ye nafa kɛ ɛ Seydina Ali k'o ye kan jumɛn ye ah. e ka n ka to dun i ma n barika da mm. f'i ko dɔrɔmɛ damadɔ ye nafa kɛ ah. n ka kini mɔnen eh? aa ah, kira ko Seydina Ali ma ko nin di tɛ balle nin bɔra alijinɛ kɔnɔ hmm. kira ko Seydina Ali ma ko nin bɔra alijinɛ kɔnɔ a ko i t'i dɔn k'a f'i ɲɛna kɔkɔ ye e ni muso minɛ fatumata de y'a ka birifani d'i ma k'i ka taa feere birifani feerela ah. i kan ka balo min san ka na du kɔnɔ fantan dɔ ko i ma ko fi sabilillah e karira birifani wari kɔ i y'a di fantan ma ala kama i y'o min kɛ ala kama ah. ala y'o de falen na terima faamu de o tumana muso ka cɛ dɛmɛ ah. hakɛ dɔ don muso kan hmm. ni cɛ dɛsɛra siga t'a la ɔ n'i y'a dɛmɛ hmm. kan'a kunnada dɛ ayi terima faamu de kojugu ɛ eh, garijigɛw tɛ kelen ye furu ye ɲɔgɔn dafa de ye ni dɔ kɛra tasuma ye dɔ ka kɛ sogobilen ye u bɛ ɲɔgɔn dafa mana ko ni cɛ dɛsɛra hmm. muso a dɛmɛ kojugu na ɛ eh, saa bɛ a wolonwulanan don adamu tahammulihi ma la taqata lahu bihi kana doni da cɛ kun na muso a tɛ se min kɔrɔ walahi terima faamu de bɛ faamu seli setɔ cɛ ni ɛɛ muso caman bɛ na a ka alabato nɔɔni ɔhɔ ɛ e terimuso cɛ fɛn b'o kun na ɔhɔ e yɛrɛ cɛ bɛ jɔrɔ fɔlɔ daraka musaka bɛ sɔrɔ cogo di suntigɛ bɛ sɔrɔ cogo di o jɔrɔ bɛ e cɛ la ni cɛ se b'o ye o bɛ se ka miliyɔn ta ka d'o ma ah. ɛ ne nana i sanga n'o ye hmm. i ye doni da i cɛ kun na a tɛ se min kɔrɔ cɛ ka hakɛ dɔ don i y'a tɔɔrɔ nin kelen o kelen ditɔ filɛ hmm. ni kelen nin jɛ muso tɛ kisi wilibali don dɛ
a seginnan don cɛ baramɔgɔw minɛ ah. comme i yɛrɛ ka mɔgɔw ah. cɛ sinjiw hmm. o minɛ cɛ dɔgɔninw n'a kɔrɔw ah. o k'i dɔgɔ n'i kɔrɔ ye balimaw minɛ ɛɛ du caman tolilen don bi dɛ cɛ min muso n'a balimaw bɛnnen don o ka dɔgɔ dɛ muso sigi n'a wuli bɛɛ ko cɛ kɔrɔkɛ ko a ɲɛ tɛnɛ ye ne ye hmm. ayi kan'o filɛ i bɛ cɛ bonya cogo min na muso o muso n'a kɛra cɛ dama fɛ ten hmm. n'a tɛ cɛ somɔgɔw fɛ i sigi fɛn bɛɛ bɛ o du kɔnɔ fɔ hɛrɛ i m'a ye ni cɛ fatura ka ban du dɔw kɔnɔ gaba bɛ sin ka ci muso ma kɛ maa wɛrɛ fɛ ah. fɔ cɛ dama aw yɛrɛ ka fɛ ko toi et moi o tɛ ba tigɛ dɛ cɛ baramɔgɔw fara i kan muso furu bonya kama nin kelen o kelen n'a pɛrɛdila a bɛ wo bila den ka adamadenya na tumana i ye cɛ minɛ cogo min na i ɲɛ tugu ten i ka cɛ balimaw minɛ

karamɔgɔ min y'a fɔ ka dɔgɔ dɛ ala kira ko ten ko cɛ o cɛ bɛ sin ka wuli ka suru a muso kan hmm. k'i bɛ jahanama kɔnɔ wulibali don dɛ hmm. cɛ lawa bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn hmm. kɔ la muso ta bɛ bɔ min disi la tuma na kɔ ni disi a jumɛn ka surun bɔli la kɔ ka surun bɔli la o tuma na aw bɛ hakɛ to ni cɛ ni cɛnimusoya daminɛna cɛ ni muso cɛ i bɛ taa a sɔrɔ cɛ lawa na ka di ka tɛmɛ muso kan dinɛ de y'a fɔ n'i maloyara i bɛ taa jahanama a bɛ faamu de wa e bɛ se ka musow cɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan cogo di e t'a ɲɛ dɔn aa o tuma na sariya bɛ na ni mun ye o ye mulaabatu ye anw dɔw donna dinɛ na a bɛ san kɛmɛ bɔ nin i bɛna mɛn sini fan bɛɛ fɛ e cɛ ko Konate da ka jugu dɛ eh. k'a sɔrɔ bilahi hmm. nin kelen kelen fɔtɔ filɛ ni kelen y'a jɛ bilahi i bɛ taa jahanama kɔnɔ tubabu lajɛ kɛ dilan yɛrɛ cent pour cent hmm. ni militi duuru don hmm. tubabu bɛ militi bi naani kɛ peteku la kɛrɛfɛ fɔlɔ sani penaliti yɛrɛ cɛ aa wulibali don dɛ bon sariya bɛ na ni mun ye hmm. o de ye mulaaba ye parce que n b'a fɛ ka min fɔ ni ni muso lafiyara ah. ka kɔn cɛ ye eh. n'a ko an k'a to ten a bɛ cogo di eh, o tɛ ɲɛ a la dɛ ah, o tɛ ɲɛ a la o tuma na ni e lafiyara ka kɔn a ye o bɛ ɲɛ wa hmm. ayi i bɛ taa jahanama kɔnɔ de ah. mana fɛn dɔw don hmm. c'est-à-dire ŋɛɲɛtɔ kɔ de b'a ŋɛɲɛ ni sɔnin ta a ti siyɛn o. tiɲɛ. aa kuma sariya bɛ mun fɔ. Mm. sariya bɛ a fɔ cɛ ye i bi bololakala kɛ ni muso ye. Mm-hmm. a mana nɔgɔya ɲɛ o ɲɛ kan. tiɲɛ. tɛrɛ k'a dɔn k'a bɛ ko la. walayi. ɛ eh, mais e sinna ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la k'i suru a kan. e eh. eh, ka magandagalaw nana dɔrɔn e ye tɔ tile. i y'a tɔɲɔ. walayi. hali ni misiri binna i kan i tɛ kisi. tiɲɛ. cɛnimusoya darisu bɛ yen a kitabu bɛ yen an bɛ sɔn ka don dɔ su k'a kan nka n'o kɛra maa tɛ namu laminɛ n'o tɛ a bɛna yɛlɛ kɛ ka baara tiɲɛ teri faamu de cɛnimusoya a bɛ na cogo di a kan ka kɛ cogo di anw ye cɛnimusoya bila dugutila dama na su ye sunɔgɔ de ye cɛ sunɔgɔbaatɔ bɛ i kunu dɔrɔn k'a kunkolo jira ka ba jɛnɛ y'a kɛrɛfɛ dɔrɔn k'a kɔrɔ i ma den dɔw sunɔgɔtɔ ye n bɛ taa ekɔli la u bɛ sunɔgɔ ni saki ye ɛ sunɔgɔ den mun na u tɛ kɛ sunɔgɔ ye c'est-à-dire f'a ka ɲɛɲini i b'a lajɛ cɛnimusoya la cent pour cent k'a ta a tɔgɔ ye di dix-neuf heures la ka taa se vingt-deux heures ma o y'a sɔrɔ surafana dunna ka ban kɔnɔ falen tɛ kosɛbɛ ɲɛ yɛrɛ jɔlen don walima fajiri selilen kɔ hmm. sɔgɔmada joona ah. o ye alijinɛ taamasere den o den sɔrɔlen o kɔnɔ hmm. o tɛ saraka deli tɛrɛma faamu de tuma na cɛnimusoya ko muso ka muso bɛ se ka kɔndɔrɔn juguya kɛ dilan na o bɛ se ka kɛ o mhm. diinɛ de y'a fɔ o tuma na a bɛ kɛ mana ni eh, cɛ ka hakɛ min b'i kan ah. ko husnul muashara mm. cɛnimusoya kɛ a kɛcogo yɛrɛ la muso kana to a da ka to i la wallahi mm. ah, ni ko dɔw ɲɛ ka misɛn siga t'a la tɛrima faamu de ah. ɔ nka a ma nɔgɔ dɛ mm. o de la dutigiw k'u janto muso caman degunnen don n'i ye muso dɔ bi kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn o kɔ jalen don a kɔnɔ b'a dimi a bɛ sɔrɔ mun fɛ eh, ni e ye dilan daminɛ e ka kan ka lafiya waati min na n'o y'a sɔrɔ cɛ dɛsɛra mana cɛ mana lafiya ka ban o dɛsɛra o o tɛ se ka foyi kɛ bilen ɔ n'o y'a sɔrɔ muso bɛ labɛn na ale ka farikololafɛnw ye deplaseli daminɛ mɛ cɛ dɛsɛra ka ban mana a bɛ jɔ yen a tɛ segin ka taa nɔ na bilen o de bɛ kɛ kuru ye muso caman kɔnɔ n'a bɛ taa dɔgɔtɔrɔw fɛ n'o bɛ jɛ ka mɔdɛli bɛɛ fɔ a bana na nkalon don n'a kuru bɛ muso kɔnɔ i bɛ samanɛrɛnin fu de bɔ hmm. k'o di muso ma a b'a da ɲigin a bɛ to k'a min hmm. i b'a ye n'a a bɛ taa bawolo la hmm. a nɔgɔ nɔgɔ bɛ bɔ a kɔnɔ aw bɛ hakɛ to samanɛrɛnin de y'a fura ye nka mun bɛ na n'a ye lawa min wulila bɔli kama n'o ma bɔ bilen o tɛ segin ka taa nɔ na bilen munna o bɛ kɛ kuru de ye ko kuma tɛ ne tɛ maa tɛ nin fɔ gilan dafalen de tɛ sɔrɔ hmm. tɛrɛma faamu de hmm. gilan bɛɛ tɛ ɲɔsusu ye koyi hmm. ayi fɛɛrɛ dɔw tigɛ tɛrɛ a yɛrɛ k'a dɔn ko ko bɛ sen na munna i bɛ maga a la yɔrɔ min na aw bɛ hakɛ to ni kow ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ban ɛ den bɛ barika sɔrɔ mɛ anw ka diinɛ diinɛ bɛ retari ba de la nin ye ko kura de ye hmm. mɔgɔw bolo nin ye ko kuraba ye muso yɛrɛ kan k'a janto hmm. dumuni fɛn dɔw la hmm. anw ye tulu lutiri kelen kɛ nandaga kelen tulu bɛ cɛ fanga dɔgɔya tulu kɔni ɛ ni buzi noyela a bɛ wuli yan f'i ka bɔgɔ ni ci i ka i ka mobili buzi moto buzi gansan ni tulu y'a minɛ a ti wuli koyi bɔn fo ka dɔ bɔ tulu dunda la tɛrɛma faamu de kɔkɔ kɔkɔ min bɛ dun dutigiw fɛ ni muso muso b'a fɛ a ka se ka furu diyabɔ a cogoya la i bɛ kɔkɔ min kɛ na na a yɛlɛma kɔkɔfin de bɛ k'a la a i tɛ cɛya furabɔla si ye diɲɛ kɔnɔ ni min m'a fɔ k'i bɛ kɔɔgɔfin k'a la o tuma est ce que kɔɔgɔfin in yɛrɛ ko dɔ tɛ siga t'a la maa o maa n'i bɛ kɔɔgɔfin dun fasa fasa cɛ t'i minɛ Tiɲɛ. i tɛ dɛsɛ so kɔnɔ wa i tɛ taranbile i ɲɛ t'i dɛsɛ fana Alahu akbar. kɔɔgɔfin dama b'o kɛ n'an sigira kɔgɔ kan an bɛ si yan terima faamu de i jan t'o la jiri dɔ bɛ yen ko kolokolo o bɛ baara kɛ adamaden fasa dama de la kolokolo n'a fara jala a bɛ gongoli maa sanfɛ ma kolokolo bɛ baara kɛ nɛri dama de la hali ni maa fankelen sara to ka kolokolo wuli ka d'a ma o bɛ ni don fasa la ala ye yiriw da ten o si ye kɔnɔnajoli ye ni kɔbɔ ye maa min sɔrɔ n'a tigi bɛ taa banakɔtaga la a kɔ bɛ bɔ situlu a tɔgɔ ye di si fara d'a ma k'a tobi k'a min k'a sigi a la o b'o ban pewu jiri bɛɛ n'a ta don an tɛ yiri ko la nin yɔrɔ in na a bɛ faamu an tɛ yiri ko la nin yɔrɔ in na i janto kolokolo fara la muso ka to ka kolokolo fara tobi a man kunna a man kumu a man basi a tobi dɔrɔn i ka to ka surtout nin suntigɛ kuma in na to k'a di cɛ ma a bɛ to k'a min sɔn terima faamu de i bɛ se k'a kafe bɔli ɲɛ kelen min a bɛ cɛ kɛnɛya de kɛlɛ caman bɛ furu kɔnɔ nin yɔrɔ in don koyi i m'a ye ko n'a donna so kɔnɔ dɔrɔn ko n'a y'i firi a kɔnɔ kan fɔ ni dugu jɛra a ko dogolen de don O n'a kɛ sa kɛ n'aw y'a kɛ barama kelen tulu litiri kelen an karamɔgɔ a man nɔgɔ dɛ o tuma na i janto n na muso ka to ka kolokolo fara jalan tobi k'a di cɛ ma min yɛrɛ y'a wulibali ye shɛfan aa i bɛ shɛfan tɔtɔ ka ji jɛman in bɔ a la zoni min bɛ shɛfan kɔnɔ kuru saba tuma i b'a kɛ minɛn na n'i y'a kɛ minɛn na lemuruba den saba i b'o mɔsi k'o fara shɛfan zoni in kan Ahan. k'a gosi ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ Tiɲɛ. ka dinɔnɔ kuyɛriba ɲɛ saba k'a la Ahan. pati Ee! O sakana. ɛ an karamɔgɔ n'i ko i bɛ nin kɔrɔbɔ kan'a kɛ ni tile ma bin dɛ Alahu ayi taa kana t'a la o A man nɔgɔn. kan'a kɛ ni tile ma bin Tiɲɛ. mana muso ko muso ka dilan kɛ ka ɲɛ Ahan. musow yɛrɛ b'a dɔn Tiɲɛ. muso bɛ se ka kɔnɔrɔjuguya kɛ Mm. yɔrɔ dɔw la Mm. ɔ u yɛrɛ b'a dɔn ye Tiɲɛ. ko ni i ni cɛ bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na a ka hakɛ min b'i kan Ɔhɔ. dilan d'a ma a cogoya la walahi kana kɔnɔrɔjuguya k'a la a taa n'a don dugaw kɛ cɛ ye ala tɛ yafa muso si ma mm. muso min tɛ dugaw k'a cɛ ye mm. i tila o tila i ka alabato la n cɛ ala ka si d'a ma n cɛ ala ka hɛrɛ k'a ye n cɛ ala ka an darimɛ nɔgɔya ye ah. n cɛ ala ka den barikama bɔ a la ala ka n n'a kan bɛn nin hakɛ ta de bɛ muso ni cɛ cɛ ni muso dɛsɛra nin na hali ni misiri binna ka sa muso ti taa ɲɛ denw yɛrɛ kɛrɛbɛtɛ
hakku zawjati ala zawjiha muso yɛrɛ ka hakɛ min bɛ cɛ kan hmm. cɛkɔrɔba n'i m'a sara i bɛ taa jahanama kɔnɔ fasi fila tɛ den ye an bɛ cɛw kan Ah. yɔrɔ cɛ bɛ yen cɛkɛ bɛ yen cɛ ka bɔnkɔrɔ bɛ yen hmm. i tɛ don o la dɛ ah. ni hakɛ o hakɛ kelen n'a bɛ di hmm. ni cɛ m'a sara muso ye hmm. cɛ bɛ taa jahanama kɔnɔ na
o fana ye tan ye cɛ kelen kelen bɛɛ kan k'o sara na a fɔlɔ fɔlɔ
muso dumuni jɔ n'a balo ye siga t'o la a kana balo haramu na dɛ mm. ayi halala ɲini i k'a don muso kɔnɔ i ka jɔ n'a balo ye diinɛ ka nɔgɔ dɛ ni e ye muso fila furu mm. dɔ bɛ olu ka du kɔnɔ foyi tɛ yen ni to dama tɛ mm. n'i y'o furu i bɛ se k'o balo kɛ to dama ye i taara nin ka so foyi t'olu fɛ yen ni sɛ wɔɔrɔ tile dama tɛ ah. o delilen b'o de la ah. i bɛ se k'o balo kɛ sɛ dama ye n'i y'o kɛ anw bolo yan a tɛ nɔgɔya diinɛ de y'a fɔ ten ala ka limaniya d'an ma mana muso balo cɛ ye a seko damayira la o ye wajibi ye cɛ kan na a filanan dun siyɔrɔ ɲini k'a di muso ma e bɛ se ka taa waliden furu ka na Dakari kɔnɔ wa ni siso t'i bolo mun y'i kɛ k'a furu furu ye sutura de ye mana so ɲini k'a bila

ni cɛ ko muso ma e parilen ka di ne ye bɔrɛ la bɔrɛ n b'a fɛ i ka bɔrɛ don ah. o de ka di ne ye ah. muso kan'a fɔ a cɛ tɛgɛma ka gɛlɛn dɛ an bɛ taa bazɛn san mm. i b'a don jɔnni kɔrɔ ni cɛ ko n bɛ bɔrɛ fɛ e mun y'i muruti ha ko tiɲɛ fu bɔrɛw tɛ yen wa o labɛnnen bɛ yen o fana ni cɛ ko a b'a ɲɛ na i parilen bɔrɛ la o ka di ne ye ah. kana sɔsɔ dɛ bɔrɛ don i k'i jɔ a ɲɛ kɔrɔ siga t'o la ah, hali ni muso bɛ fini kala k'a d'a cɛ ma ah. muso b'i dama mɔdɛli de fɔ hmm. ni muso ko ni eh, cɛ cɛ b'a dama modèle de fɔ Ɔhɔn. ni cɛ ko muso ma n b'a fɛ i ka jipu kɔci don Ɔn. o kala i k'o don a fɛ so kɔnɔ i ko nin Tiɲɛ. tellement faamu de kɔnɔ. modèle ti muso bolo dɛ N- n n b'a kɛ tan n ye dɔ ye yan fɛ ayi kalon don walayi nangaraba don kana d'a ma tellement faamu de Kojugu. mana muso ka parili a n'a ka donfini o bi cɛ de bolo min bɛ cɛ yɛrɛ wasa cɛ de b'o dɔn n'i ko muso ma ko n b'a fɛ i ka fini dɔ kala kɛrɛ kelen ka kɛ verte ye ka fini yɛrɛ kɔ kɛ rouge ye ah. ka fan dɔ yɛrɛ kɛ jaune ye ah. eh, ni muso eh, ne tɛ nin don ah. eh, e tɛ nin don ne de m'a fɔ e k'a don de n k'a ka di ne ye a don siga t'a la
tellement faamu de Ah. ala ka limaniya d'a ma Ah. mais muso yɛrɛ k'a fɔ fo n ka nin modɛli di Ah. lalala sariya tɛ jɛn n'o ye Hey! Ɔ, n'i ko cɛ ko i ka bɔrɛ in don n'i ko i t'o fɛ Ah. ɔ i bɛ fini don min fɛ i bɛ taa ye o de ka d'o ye Walahi. nka ni min y'i ta ni mago bɛ bɔrɛ in de la o kuma na o to yen o don o ye dun ɔnkɛ

tellement faamu de ha adamu an bɛ musow ka hakɛ la a- a- ada- adamu ihimali ha an bɛ muso de la kuma na kana fɛn da ka da muso kan Ah. a yɛrɛ tɛ se min kɔrɔ tellement faamu de Kojugu. Ɔ, nin da yɔrɔ ka ca kosɛbɛ Walahi. i bɛ taa sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen aw bɛ hakɛ to su yɛrɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ n'olu ma u ɲɛma jo siɲɛ saba siɲɛ naani su kɔnɔ i b'a sɔrɔ n'o ma kɛ u tɛ da n'a y'a sɔrɔ muso b'i bolo min t'o ko kana o doni d'a kunna muso kana cɛ kana tɔɔrɔ foyi lase muso ma a yɛrɛ tɛ se min kɔrɔ i b'a sɔrɔ hali dugutila tobilifɛn dɔw bɛ yen cɛ dɔw yɛrɛ b'a ye nin sɛgɛnna kojugu a degunna u yɛrɛ b' o fɛɛrɛ dɔw kɛ u yɛrɛ la u bɛɛ tɛ se muso ka kolon ma c'est-à-dire kana doni da muso in kunna a tɛ se min kɔrɔ tellement faamu de ko a duuru
ɛɛ hayidara ye cɛw bɔ janɛmɛ kɔnɔ yan dɛ Hayidara. Bele. Ah, muso kalan a ka diinɛ na Tiɲɛ. Siga t'a la. i m'a ye kɔɲɔso kɛra tile wolonwula ye wa n'i ye muso furu Ah. hali n'a y'a sɔrɔ a ma kalan Mm. dimansi alihamudulilayi rabili alamina Ah. ntɛnɛn

kalanden dɔ ta min b'i musow kalan diinɛ na i ka so o ye wajibi ni fin ye cɛ kelen kelen bɛɛ kan muso ka seli farida dɔn a k'a suna dɔn muso ka jɛnɛbakoli farida dɔn mhm. a k'a suna dɔn muso ka sun farida dɔn mhm. a k'a suna dɔn cɛ kelen si tɛ kisi lahara cɛ min muso dɔ ma diinɛ farida dɔn a n'a suna bi an bɛ yɔrɔ min na bi mhm. telesow bɛ fan bɛɛ fɛ lifuruw bɔlen bɛ hmm. fan bɛɛ fɛ telefɔniw bɛ fan bɛɛ fɛ minnu bɛ diinɛ sidɔn tellement faamu de o tuma na o telefɔni dɔ ɲini ka d'a ma hmm. i ka carte mémoire dɔ don a kɔnɔ ah. min bɛ kuma seli farida n'a sunaw ni alabato cogoyaw kan n'i tɛ se ka karamɔgɔ bila k'a kalan hmm. sabula cɛ dɔw ta tɛ keleya ye bilen o kɛra dan ye tɛ baasi ye nka muso to i ka so ye hmm. diinɛ kasɛti dɔw ɲini ka d'a ma hmm. a k'a kalan n'o tɛ cɛ tɛ kisi fiyewu a bɛ faamu wa a wɔɔrɔnan don n'a y'a sɔrɔ muso ka ca ni kelen ye fila don walima saba don u bɛ naani don mana laadiriya u ni ɲɔgɔn cɛ kana dɔ ka gundo ta ka taa fɔ dɔ ye ayi e nin faamu wa kojugu laadiriya hmm. musow ni ɲɔgɔn cɛ kana dɔ fisaya ka tɛmɛ dɔ kan ala ka limaniya d'a ma n'i ye dɔ fisaya ni dɔ ye ah. kɔsɔkɔsɔkɔsɔ walahi fɔ jahanama kɔnɔ i bɛ jɔ fɔlɔ a tigi bɛ jɔ mhm. a tigi ka hakɛ kuuru bɛɛ bɛ bɔsi ah. c'est-à-dire e ka hakɛ bɛɛ bɛ bɔsi ah. k'o d'a ma fɔlɔ a ka juru min b'i la quoi o bɛ minɛ k'a d'i ma n'i yɛrɛ ka ɲuman banna ala b'a ka jugumanw fara i ta kan o bɛɛ kɔfɛ sa i b'i tɔ tilen fɔ jahanama ala ko ten fa in kiftum an la ta'dilu fa wahida n'a tɛ se ka tilen a ye dan kelen ma kɛra ji kuma laadiriya dɛ na a wolonwulanan don
kana muso ka gundo bɔrɔtɔ i b'a sɔrɔ muso dɔw bɛ yen ni u ni cɛ donna so kɔnɔ ko dɔw bɛ yen n'o daminɛna dɔw ka bamanankan ka ca k'a dɔw bɛ bɔ yɔrɔ dɔw la miliyɔn kelen t'o sɔrɔ aw tagalen ɲɔgɔn sɔrɔ gɛrɛ ne na ko non ko n'i touché la dɔrɔn ko bɛ nin fɔ de n karamɔgɔ bɛ taa jahanama kɔnɔ dɔw bɛ olu da ti muɲu fiyewu ko dɔw bɛ kuma dɔw bɛ fɔ kuma dɔw la aa o yɛrɛ ti b'o kalama walahi ɔ e mana bɔ kɛnɛma e ko i b'o lakali fan bɛɛ fɛ la kana sɔn o ma balle gundo min tɛmɛna i ni muso cɛ so kɔnɔ Mm. kana bɔ n'a ye aye Allahu akbar. aa walahi n'i bɔra n'a ye i mago sara Ko- kana kan'a ka gundo bɔrɔtɔ aye o kɛra so kɔnɔna ye wo Ɔhɔ. o kɛra fɛn o fɛn ye min tɛmɛna i n'a cɛ Tiɲɛ. o ye gundo de ye so kɔnɔ walahi ne m'a f'i ye n ko ni cɛ n'a muso donna so kɔnɔ Ɔhɔ. hali mɛlɛkɛ ti kɛ yen mɛlɛkɛ cɛ ni muso so kɔnɔ sange ah, kɔrɔ ah. ayi jurumi tɛ sɛbɛn i kunna mɛlɛkɛ tɛ yen o a tɛ ko mɛlɛkɛ la ka taa yen o ye an ni ɲɔgɔn cɛ gundo de ye i m'a ye k'i to sange kɔnɔ hmm. jurumi ko tɛ yen a y'a ni ko ala tɛ yen hmm. ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma a ye nin d'a yɛrɛ bolo ah, a y'a to yen a ye min fɔ a tɛ minɛ a ma i m'a ye kira ye dɔ ci ka taa don dɔ ko ka t'o wele ka na ciden taara sɔrɔ cɛ sigin b'a musow kɛrɛfɛ hmm. ciden murutira ha ala kira ko i ka na ah. eh, a ko kira ko n ka na ko fa de b'e la taa fɔ a ye ko n tɛ hmm? kalan cɛkɔrɔba wele cogo la ah. a n ti jɛn n'a ye ee eh, cɛ ko kira de y'a fɔ ko taa fɔ a ye ko a yɛrɛ ka na bale ah, a taara ci fɔ ala kira ye hmm. kira ko ne ma da kuma in na cɛ y'i kali ko walahi a y'a fɔ kira ko a ma k'i seere ye jɔni ye mm. jɔni ni jɔni kun bɛ yen aa a ko maa wɛrɛ kun tɛ yen ko cɛ n'a musow de kun bɛ yen kira ko i jo t'a la bale ni cɛ ye kuma o kuma fɔ a muso kɛrɛfɛ ah. aa an karamɔgɔ a jalaki tɛ dɛ o de la diinɛ na n'i ye muso furu ka di maa o maa bɛ yen n'a b'i bonya n'i ye muso furu ka d'a ma ah. sariya bɛ jɛn n'a ye i k'a mabɔ i la ɛ bɛɛ ye patɔrɔn ye i muso ɲɛna koyi dutigi mana kɛ cogo cogo i bɛ se k'i den wele ka saraka d'a kan ah. mais o kana kɛ ka buramuso to yen dɛ a b'a fɔ don dɔ buwa tunisa mɛriti mɛriti yɛ parce que i man k'a fɔ a muso kɛrɛfɛ tɛrɛma faamu dɛ ala ka limaniya d'a ma donc o la musow ka gundo ti bɔrɔtɔ ɲɔgɔn ɲɛ na a seeginan don ilajuha n'i ka muso banana ah. sariya bɛ a ɲini e fɛ ah. i k'a furakɛ ilajuha iza maridati tiɲɛ hmm? yɔrɔ cɛkɛ caman bɛ yen ah, ni olu muso kɔni banana dɔrɔn u b'u sen bɔ a la u t'a di somɔgɔw ma dɛ mana n'a kɛnɛyara waati min na mhm. u bɛ sɔrɔ ka na n'a ye ah. sariya tɛ jɛn n'o ye ni muso banana a furakɛ tiɲɛ na taasi a kɔnɔntɔnnan husnul muasharatiha ɔhɔ husnul muashara ɔ o tɛ kelen ye wa e e yɛrɛ min bɛ yen ni e ye cɛ ye ɔ kumana husnul muasharatu n'o ye dilan ye o kɛ ka dafa ni muso ye tiɲɛ n'a mako ma ɲɛ Ɔ. kana wuli dɛ walahi ɔhɔ tiɲɛ o kuma sariya la i bɛ se ka cogoyani minnu kɛ o la hmm. adamaden mana kɛ cogo cogo butɔn dama dɔ bɛ adamaden la ah. a yɔrɔ dɔw bɛ yen n'i bolo tusera o la a b'a dɔn k'a bɛ ko la tɛrɛmɛ faamu dɛ mana maga o yɔrɔ dɔw la aw bɛ hakɛ to teri a ni bɛ se ka lafiya ka kɛ ni e ta ye n'o kɛra a sago bɛ sɔrɔ nin ye wajibi ye hmm. cɛ o cɛ n'i dara ni muso ye e mako ɲɛna mais hmm. muso mako ma ɲa eh. sadiri hali ni alikaba bin'i kan bilahi tiɲɛ e tɛ kisi
a ye kisi cogo tɛ o tɛrɛma faamu dɛ mana e yɛrɛ bɛ se ka bɔ ni sira minnu ye mm. n'o ye e yɛrɛ ka mulaabatiw ye ah. ka tulonkɛ kɛ n'a ye ah. ka maga maga a yɔrɔ dɔw la ah. eh, dɔw bɛ yen bɛɛ n'i ka butɔn tɛ wa an tɛmɛtɔ don e yɛrɛ b'a dɔn yɔrɔ dɔw bɛ yen n'i tusera olu la a b'a dɔn ko ko bɛ sen na mana n'o kɛra n'a ye ɲɔgɔn da a bɛ du o du kɔnɔ i b'a ye cɛ bɛ muso bonya muso bɛ cɛ bonya mɛ n'i y'a sɔrɔ cɛ mako bɛ yan dɔrɔn a b'a to tile hmm. a bɛ dusukundimi disidimi bila muso la même temps a bɛ muso kɔ ja hmm. même temps a bɛ kuru sigi muso kɔnɔ o i b'i si k'o furakɛli la e fura b'o ban wa ah. Ah. mana cɛ kan ka husnul muasharatu kɛ ah. ɔ i jija i k'a ɲɛɲini a kitabu bɛ yen tɛrɛma faamu dɛ cɛnimusoya kitabu bɛ yen cent pour cent cɛ kan ka min k'a la ani muso kan ka min k'a la ninnu ye hakɛw de ye ala batolen kɔ ni kelen ye o kelen ye nin jɛ kisi tɛ
a tannan don dugawu k'i muso ye ni dugu jɛra n'a ko karisa n'a ko karisa i ni sɔgɔma mana n ba ni sɔgɔma dugawu k'a ye karisa ala k'i kɛ karisa ala k'i kɛ tan ni cɛ o cɛ ye nin dafa i ka lahara kunko ka nɔgɔ ni muso o muso ye muso ta dafa ah. o ka lahara kunko ka nɔgɔ ɔ mɛ hakɛ dɔ fana bɛ yen hmm. ɛl huququl mutabadilu bayna zawjayni tɛrɛma faamu dɛ hakɛ dɔ bɛ yen hmm. min kan ka dafa furuɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ yen dɛrɛ a b'a janto o la c'est-à-dire furu tɛ ka cɛ ni muso sama dɔrɔn k'u ci ɲɔgɔn tɛgɛ k'an y'o di ɲɔgɔn ma cɛ tɛ muso ka hakɛ dɔn muso yɛrɛ tɛ cɛ ka hakɛ dɔn ɔ e jigi da mɛn k'i bɛ alijinɛ kɔnɔ waati min i bɛ taa k'ale ka jɔ lahara ala b'a fɔ i jɔ dɛ muso ka hakɛ min tun b'i kan i y'a sara wa o ye joli ye furu joli sirili fɛ a fɔra cɛw ye wa furu joli sirila anw fɛ yan a fɔra musow ye wa o kuma muso si kana don furu la fo i ka cɛ ka hakɛ dɔn cɛ si kana muso ta mm. fo i ka muso ka hakɛ dɔn ni y'a taa dile i ma nka meri mɔgɔw bɛ dɔ fɔ mm. o ni nin tɛ kelen ye mɛ a ka fisa anw ta ye ba meri la i bɛ ɲininka de o ko article combien a ka ca dɛ a ka ca dɛ a caman bɛ fɔ meri la a bɛ fɔ ten kuma na cɛ kana ko kɛ min bɛ muso tɔɲɔ muso fana i cɛ yɛrɛ don kan'i to i cɛ in kunna ka ko dɔw kɛ meri b'a di mɔgɔw ma walahi o meri furusirilaw kunko ka nɔgɔ lahara ni alimamiw ta ye konatɛ de y'a fɔ bilahi o de kosɔn furu man ka siri fiyewu fo alimami ka nin sariya di hmm. et puis a man ka kɛ cɛ ni muso kɔ dɛ hmm. eh, aw bɛ furu mun siri misiri la n'a bɛ cidenw ci ka taa ko busani ninja eh. o bɛ taa ci fɔ wa hmm. ah? furu seere bɛ ɲininka ɔ k'a ye t'a fɔ ko an tɛ busani ninja fɛ la busani ninja ko tɛ o a ye nin kiti di u ma diinɛ kɔnɔ tɛrɛ a ka lafiya muso ka kan ka sigi ka cɛ yɛrɛ fana sigi ɔ muso n'i sigira cɛ in kunna biki ta nin ta in i k'a kalan muso b'a dɔ tiiri k'a sigi n'a yɛrɛ ye min jɛ don min na hali ni bolokurun bɔra a la a b'a dɔn k'a fɔ ne ye nin jɛ n ye ala ta jɛ ɔ cɛ yɛrɛ fana ni gɛlɛya nana cɛ kan parce que ka taa cɛ kɛ n'a bolo donna fɛn o fɛn na o si tɛ ɲɛ sɔrɔ hali n'i wari d'a ma n'a y'a don masandisi la a tɛ marché muso dɔ b'a bolo a ye min ka hakɛ pɛrɛdi gɛlɛya bɛ cɛ caman kan u tɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ mm. dɔ wɛrɛ tɛ nin dama kɔ muso ka hakɛ n'e m'o dafa muso yɛrɛ fana ma e ka hakɛ dafa ɛ o kɔni kɛra misiw ka bindun ye sa sen bɛ dɛrɛ dɔw kan da bɛ kɛ ka dɔw tigɛ mana furu man ka siri fiyewu fo nin ta bɛɛ ka di nin ta bɛɛ dafalen kɔfɛ mm.

tellement faamu de, a bɛ faamu, ɛ n'i ye furuw tiɲɛtɔ ye bi danayabaliya tɛ de, siga t'a la,
ni muso bɔra k'a bɛ taa sugu kɔnɔ, aa, tuma dɔ la mobili ko bɛ se k'a sumaya, walahi, ni cɛ nana a bɛ jɔ cɛ a b'a fɔ, i taara kabini tigɛ la, Ahan. a kɛra ten a kɛra ten, Aa. o kumana danaya tiɲɛna, walahi, ni danaya tiɲɛna furu kɔnɔ tigɛlimali bɛ na, kojugu, tigɛzonya bɛ na, Aa. o laban ye furusa ye, siga, o kumana a ye da ɲɔgɔn na, tiɲɛ,
i m'a ye hali ni cɛ taara misiri la, aa, ni seli ɛri tɛ kɛra k'a ban ni cɛ sumayara walahi muso bɛ sin ka mɔrɔso kura dɔ bɔ dɔnkili la ten a b'a to dɔnkilida la ko hali alimami bɛɛ sera so o kɔrɔ ye di alimami sera so e tun bɛ mun
mana danayabaliya nana hmm. fɛn kelen mana tunun so kɔnɔ ah. a karisa dɔ don eh. danayabaliya nana hali ni i munumunutɔ taara ji finmani dɔ sɔrɔ so kɔnɔ ah. ou bien n'i bɛ dumuni dɔ kan k'a kɛ musow tɛ ban parfum fiyɛ la mana muso y'a ka parfum fiyɛ ah. dumuni sigi kuma sera parfum kasa nana kɛ dumuni na tellement que danaya tɛ yen hmm. cɛ b'a fɔ non k'a ye fɛn dɔ kɛ n kɔnɔ tuma na sariya bɛ min ɲini furuɲɔgɔnma fila fila a ye da ɲɔgɔn na asikatu bayinahuma cɛ ka da muso la muso yɛrɛ ka da cɛ la i ka tigɛ na cɔrɔki mm. karisa tɛ nin kɛ mana n'o danaya nana mm. furu bɛ sabati
a filanan don a fila ka ɲɔgɔn kanu a ye ɲɔgɔn bɛrɛ bɛrɛ mm. bi ah. cɛ n'a muso ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o b'a fɔ de k'a ye fura k'a kɔnɔ musokɔrɔninw yɛrɛ bɛ t'u sigi an karamɔgɔ ni cɛ bɔra baara yɔrɔ la ni a donna k'i da ni muso donna a nɔfɛ dɔrɔn ba bɛ bali k'a wele Madu bɛ mun na yen dɛ i digilen bɛ so kɔnɔ mun na yen hali muso tɛ se ka gɛrɛ a la ni kanu bɛ yen hmm. a kan ka gɛrɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ ye fɛn o fɛn kanu ah. fɛn saba bɛ na n'i ye fɛn min kanu hmm. a ka di i ye i k'a ɲuman ye n'i ye fɛn min kanu i bɛ hinɛ a la n'i ye fɛn min kanu ah. i bɛ gɛrɛ a la mana ɲɔgɔn kanu ka na hmm. u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na sariya b'o ɲini o ye aw fila ni ɲɔgɔn cɛ ni cɛ ye muso kanu ah. muso t'a fɛ cɛ ka yɔrɔ janya na ni muso ye cɛ kanu mm. o tuma na ni cɛ ye muso kanu mm. tuma na cɛ fana t'a fɛ muso yɔrɔ ka janya na tuma na a ye ɲɔgɔn kanu
a sabanan don n'a bɛ ɲɔgɔn baaraɲɔgɔnya a ye hinɛ ɲɔgɔn na baaraɲɔgɔnya ko caman b'o la siga t'a la aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ so kɔnɔ i b'a sɔrɔ baaramisɛnnin dɔw bɛ yen kojugu a ye hinɛ ɲɔgɔn na walayi et puis a y'o kɛ bonya kɔnɔ ni karama kɔnɔ a kana ɲɔgɔn buruja a Walayi. kana ɲɔgɔn juguya siga t'a la Voilà, ne ye nin fɔ e ye kojugu a ɲɛfɔ an balima dɔw tun bɛ yen u bɛ Libi ahan ni farafinden taara baara la aa arabumuso bɛ ɲininkali kɛ Mm, a t'a fɔ baaraden in tɔgɔ ye di ah. a t'o fɔ dɛ hmm. a b'a fɔ de ko est ce que ninnu baw bɛ furu la u baw bɛ yen wa hmm. Hmm. nin ye arabumuso de ka question ye ko est ce que u baw bɛ yen wa n'a fɔra ɔhɔn baw bɛ yen ah. a b'a fɔ est ce que baw bɛ furu la wa parce que ale bolo muso den tɛ se ka kɛ baaraden ye fiyewu arabumuso bolo tɛ quoi an tor'o la ten don dɔ. a ye kafeji kalaman ta ah. ka taa sigi cɛ kɔrɔ walahi a m'a dɔn k'a sofelen don ah. cɛ ye kafeji kalaman in ta k'a k'a da kojugu a sofera cɛ y'a tu walahi cɛ ye muso nenini daminɛ fitiri fɛ ah. u ye dugutila bɛɛ k'a la mais nin bɛɛ la muso b'i ɲɔngiri hmm. c'est à dire a bɛ neni da muso kan i b'a fɔ adamaden tɛ fiyewu mais nin bɛɛ la muso bɛ yafa dɛ cɛ ko a yafara muso taara kafeji dɔ kalaya k'a wuli ka tɛmɛ cɛ ta in kan ka sɔrɔ k'a k'a da muso kan bɛɛ jenina ji kalaman fɛ a ye tile tan ni duuru de kɛ dɔgɔtɔrɔso la u ye arikɔrɔ de don a kan la u bɛ ji jigin o fɛ tile tan ni duuru a kɛnɛyalen an ka maliyɛn den minnu bɛ yen olu y'a ɲininka ko mun kosɔn a ye nin kɛ a ko ale bɛ to ka question di baaradenw ma ko yali k'u baw bɛ yen wa parce que ko ale t'a dɔn hmm. muso k'a cɛ to yen ka den sɔrɔ ni cɛ ye o den ka kɛ jɔn ye ko eh. ba de ma cɛ ka hakɛ dafa
ni aramuso de ka idée ye a ko n'i y'a ye ale ye ji kalaman min cɛ k'a dɔn ale m'a k'a tugu la ale yɛrɛ k'a dɔn juguya min b'a la hmm. a k'o de kosɔn a ye nin kɛ a ko muso cɛ ci to yen fiyewu den ka kɛ jɔn ye ni aramuso ka idée ala ka ɲɔgɔnya d'a ma na
a naaninan a ye ɲɔgɔn bonya
muso cɛ bonya
cɛ muso fana bonya bale fɛn dɔw bɛ yen hmm. a kana kɛ bamakɔkaw ka eh, eh, eh, muso furuko ye ni ɲɛbɔ bɛ muso min fɛ ka taa furu n'i sigira dɔgɔninw bɛ to ka boli ka na ɛ mugan tɛ jɛnɛba kun na ah. a tɛ sɔn ka d'a ma ko nin ye cɛ kura delitɔ ye sa ah, mana muso ka cɛ bonya ah. ɲinini fɛn dɔw bɛ yen muso kana ɲini cɛ fɛ jama na tɛrɛma faamu i bɛ se ka t'i dɛ ah. cɛ kɔrɔ n'i ɲɛ kami ta ah. ka taa so a b'a dɔn min bɛ yen mana a b'o dɔw kɛ siɲalimanin na ka t'o ɲɛɲini so kɔnɔ o ka fisa cɛ sigilen jamaba cɛ la hmm. o ko kɔgɔ banna eh, ni wari t'a kun na i y'a malo i y'a dɔgɔya mana an ni ɲɔgɔn cɛ fo a ka ɲɔgɔn bonya na a duurunan hmm. aw fila bɛɛ lajɛlen n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ so kɔnɔ ah. bɛɛ k'a kɛ i seko damayira la an'i sɛbɛ nin ye hakɛ ye min bɛ cɛ ni muso cɛ nin ka k'aw fila bɛɛ la mana cɛ ka hakɛ t'a diri ma ah. muso ka hakɛ t'a diri ma an fila jɛn bɛ duuru min na ah. o bara cira an balimamuso ala ka hɛrɛ k'a la ala ka n'a kunna ja nin na maa caman kunun bi ka bɔ furu faamubaliya la a sababu y'ale min ye ala ka barika don an na ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala